onye eze jizọs nwere ozi ọ na-ezi anyị taata ọ sị ka onye ọbụna nụrụ ozi nụnwa gbasaa ya bụ ozi maka na ya bụ ihe bụ ozi e ziri ya na mmụọ a sị ya na ọ bụrụ na o kwughị ya bụ ihe na ihe ya-emebi ụmụnna dịka e si were ezi ozi nụnwa taata biko nye aka gbasaa ya bụ ozi ka ọ baa na ntị ọbụna ka ọ baa n'obi ọbụna nwee ike wee mịta ezigbo mkpụrụ ọkwa ezigbo onye ozi chineke ehe onye eze jizọs aka na-asa ụchụ father of all the mens ọ ya na-ezi unu ozi a taa biko geenụ ya ntị begin from november na-abịa ebe egwu ga-adịkwa share this message ụfọdụ ga-asịkwa na onye eze eburu bata ọkwa ife mmụọ gwa m ka m na-ekwu ọkwa ife mmụọ gwa m ka m bịa ikwu warning again warning begin from this November a na-achọ ịbanye wee ruo February 2023 warning onye ọbụna dịkwa njikere onye ọbụna dịkwa njikere kpọkwa nwanne gị ebe ọbụna ọ nọ kpọkwa ikwu gị kpọkwa ibe gị sịkwa fa dị njikere sịkwa fa dị njikere ị na-apụkwa ị marụ ka i si apụ ife m fụ na mmụọ abụrọkwa obele ife for now mmadụ ejezikwana ije abanị godu ejezikwana ije abanị gwa nwa gị gwa nwanne gị nya ejezikwana ije abanị ọ bụrụ na chineke emerọ ife ife na-ejekwa ime begin from first week of november to 2020 february eh, february 2023 ife e gosi m abụrọ obele ife chineke ọ sị sị kpee ekpere ka aya maka aya sị kpee ekpere afụ m ebe a na-atọrọ mmadụ ebe a na-egbu mmadụ anyhow ebe a na-egbusisi mmadụ nke a sef security nke a karị security ife m fụ na mmụọ karị security ọ karị security ife m fụrụ karịrị security please share this message tụsa ozi a ka ọ gbakọ onye ọbụna ife m fụrụ na mmụọ begin from first week of November to February 2023 onye ọbụna ga-eke nkwụcha iwe na-ewekwu dị chukwu onye ọbụna na-akpọ chukwu mana fa amarọ the meaning of chukwu fa na-akpọ iwe chineke ya ebidogoro n'ụnọ ụka iwe na-ewe chineke iwe na-ewe chukwu maka na ndị mmadụ rapụzi ife a na-eme na-eme ife ọzọ ndị akịlị mmụọ na ha na-afụ chukwu anya ọ fa ka eme njọ ọ fa ka eme alụ kedu onye ga-akpọkụzi chukwu ka ọ zaa alụ na-eme n'ụnọ ụka karịa nwa na be dibia alụ na-emezi n'ụnọ ụka ndị amụma arapụgo ụzọ chineke nye fa jee na-ebu onwe fa aya jee na-eme ihe ọzọ na-azọ ihe nke ụwa na-azọ onye ya-aka wee nwee ego onye ya-aka wee nwee private jet ndị amụma arapụgo ife chineke tinye fa n'aka na-egbusisi onwe ha na-ebu ibe ha aya. pastọ na pastọ adịrọ n'udo taa ife fa na-azọ bụ ọkịka reverend na reverend adịrọ na mma taa ife fa na-azọ bụ ọkịka ndị kpọ onwe fa ndị amụma wee rapụzie ọrụ chineke zi fa ekwensu wee kụọ fa mba maka na mgbe m na na na-asị mmụọ ozi mmụọ ozi a kedu ife a ga-eme kedu ife a ga-ekpe na ebere ka ọ sị m na ndị ozi nyere ọrụ arapụgo ọrụ kọba ọnụ ndị ndị e ziri ozi rapụ ozi e zi va na-achọ onye ya-aka onye president ya-aka wee notice ministry ya chọọchị ya onye chọọchị ya ga-abụ sọ big men big men big men ụfọdụ bụzi blood sucking demon ụfọdụ ndị pastọ na-awụfu ọbara mmadụ erike ụfọdụ ndị ụka na-awụfu ọbara erike mana ha na-ebu baịbụl iwe na-ewe chineke maka na ife na-eje ime n'obodo ebere nna ebe bụ chineke ya biko ya si evuo ụmụ ya maka na ọ sị na onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere kpọọ nwanne gị share this message ka ndị ọzọ wee nweta ya nwanne gị sị ya fa ejezina ije abanị gwa onye ọbụna ị ma fa ejezina ije abanị begin from first week of November

crusade abanị crusade bụrụ nke abanị gbaa ọsọ na ya ama m ihe m ji ekwu amakwa m ihe m ji ekwu crusade bụrụ nke a pastọ gị nwere ike ọ ma agwara anyị maka ego onyinye ọ na-enweta ọ ma agwa ụnụ crusade bụrụ nke abanị ejezina ya anything night vigil aka na jezi ya for now onye ọkụ na-agba be ya ada achụ oke onye ọkụ na-agba be ya adakwa na-achụ oke a tụala ọmala ọ mala a tụala ofeke o fee isi n'ọfịa gekwa ntị ọfụma share this message begin from 1st November November 1st November to February 2023 ife m fụrụ adịrọ mma ife m fụrụ adịrọ mma o nwe ife na-eru enwe ife na-eru n'igwe enwe ife na-eru n'igwe enwe ife na-eru n'igwe ndị na-eme alụ si na n'alụ pụta ndị na-egbu mmadụ si na igbu mmadụ pụta enuigwe na-ebe akwa iru adịrọzi enuigwe mma even ndị nna nna anyị fa ana anyị na-azọ ụkwụ iwe na-ewekwuzi ya ana nwee ike imepe nyosia mmadụ iwe na-ewekwuzi chukwu iwe na-ewe ndị ana ọ na-ewe enu ọ na-ewe anyanwụ ọ na-ewe mmili ife niine chineke kelụ eke iwe na-ewezi fa n'ebe anyị nọ ị nwere ike iji oke ụtụtụ jee ekpere ordinary day jee ekpere days mana ị fụkwa anything night for now until 31st night nke a dị iche anything night for now zeelụnụ ya gwa nwanne gị zeelụnụ ya anything ọgbakọ abanị zeelụnụ ya ma a sịkwara na onye eze ekwurọ

ụtụtụ jee ekpere ụtụtụ jee ekpere a na-eje n'efifie rapụ nke abanị throughout this November nọdụ be ị kpee midnight amakwa m ihe m ji ekwu ọ nwelụ ntị nụrụ ị ya-asị na m abụrọ your pastor na ọ bụrọ m kwesịrị ịgwa gị ma na pastor gị afụrọ ya na ọ bụrụ na pastor yi gwa yi i wee kwerụ ozi a si from above ozi a si from above